takulandirani pano pa lahiri ktv pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana chomwe tingakupempheni musasiyire pa njira odiyoyi imvereni mpaka kumapeto komanso osayiwala kupanga like share komanso subscribe kwa alendo nonse pano pa lahiri ktv kuchimake kwa nkhani ndingopempha nyumba yonse tiyeni tikhazikitse mitima pansi choyamba nkuvomera kuti anthufe tilibenso mphamvu boma lija linapita ndikubwereza izi wa mcp aliyense avomereze kuti alibe mphamvu boma lidapita boma likakuchokera sukhala ndi mphamvu kupanda kuvomereza ichi lero tikhala ozunzika 5 years yonseyi ndapanga notes kuti pali kumasemphana mawu A B C D ndikupempheni anzanga aku Lilongwe, ku Blantyre, ku Mzuzu sikwenikweni koma Lilongwe ndi Blantyre. Izi zakula kutukulwa ndipo izizi sindikubisirani ineyo zikundipweteka kwambiri ana anakwiya nawo ganyu ah ifeyo bwanji amwe mungotitolanu komanso ngati ineyo limbe ah ine kufa ndikamuzi ine sindimadandaula zimenezozo kufa kongogona tuloko basi. oti- o- o- oti mwina sindidzukanso ndibwera ulendo wake ukhale umenewo koma zoti zikati panopa ha mwakuti mwakuti anthu akuba inu izizi ndiziyalusa chifukwa anthu amene munalephera kulemekeza chinthu munalemeza amasikini ena uko ndi amasikini ndawo akulanga anyamata a chipaniyo izizi ndifuna kuti salafika kuti ndayamba kuyankhula muziyankhule nokha kaena mundiimbire mafoni funa ndikuyalusa zenizeni sindikubwereranso m'mbuyo apa apa apa apa angwira tisale kumene apyanaye tisale sitso apyanaye kuti angwira panyama pambuzi ndi akuluakulu nkhondo izi izi zinali zanu munkadya ndalama ndinu eh ndi mukakhala zoti inu mukupanga china chili chotsoma ifeyo mapenzi kuti bwedeka mwina mutigaza mosiyana musakhala bwino ndi tikapita Tsoka yake mwina kuti titengedwa tizikayankhula susakhala bwino vuna zimene mumatiuza mumatiletsa kuyankhula musakhala bwino chifukwa cha ukulu wanu umene munapanga kutipusitsa fa izi ndinena kuti ntchito zina zikufuna kuti zipulumuse tiziyankhula maina anu fam mukulephera kutipulumutsa panopa izi zikutipweteka kwambiri fo atikuuzeni inu kugwidwa ngati ine kugwidwa ngati anyamata enawo ndizingowauza kuti kaya muzitchula za wakuti wakuti wakuti wakuti wakuti tonse tithere limodzi nkhaniyi mwina kuti ithe mwalakwisa zinthu kwambiri mukupweteketsa ana ife amene sitinatole ife ife tinapeza chilichonse pa ground mwini wa ndalama ndinu tikutukwanidwa ndi ife inu nonse muli m'mipanda magalimoto ma- muli nawo chachani zambirimbiri muli nazo pamene ife tikadandaula temeneja kuti tapangani zakuti zakuti malingo tikanamandivesi pati ungotukwanira daily kuti ukakwakula mtiro musi mwakuti ukatume pachatu ngati inuyo nde muli kutiko mubwere apapa mabisalabisala nonse mabisala panga zofanana ndi zimene akupanga atosana abwera azagwira ntchito abwera azabwezera china chilichonse Kuno tonse tonse ife tipepesa tikhala tonse ife ngati a MCP a DPP tsopano. Ichi ndi chopweteka kwambiri ichi ndifunika kubiseni. Mati kusanjira security ena mukati anthu akatenga information amandipasa information. Ndenge chakuno ngati pa information itenge information. Izi ndi alusala apo kuti madzulo ano izi. Izi zindinena kupatula sokusakaso ndi mantha. Fazila tatopa nazo. Papepi so option kayone ndi yanyasi kwambiri. Ndikuuzani inu. Kuti uzisa ndikwana kwambiri. Ine ukasokola sinatetezedwe sinapakidwe china chilichonse chifukwa cha asogoleri amene muli nawo ukusogolo kufikira lerolo

kuika anthu kusogolo kusogolo kwa anthu opusa lero mwetu apanga panga kontola anyamata ndi anthu awa sanabwere kuzagwira sanabwere kuzalamulira abwera kuzabwezera onse wonse uku akuti ndani ndani wonse uku onse aku Lilongwe onse uku ati akumandikisa alese mande iyi kuti akhale pansi atenga anyamata anu akatenga amene womwata muzakhaso opanda anyamata akuluakulu tisanamizane ife anyamata ife mukutipwetekesa pa zinthu zakuti inuyo mwasokoneza zinthuzi timaife timayankhula pano daily tikutukwanidwa taona timakuuzani anthu akumenyedwa akutukwanidwa and olo pamalo painena kayi kupeza kuti ife toti anthu achanimena kayi koma tizizi- izizi tiziziyankha mpakana liti akuluakulu anthu aja akhala pansi kukambirana zoti ife at- at- atimalize wina aliyense wakumwera kuno mcp ese afuna athane naye nde inuyo akuluakulu mukhale pansi muganiziretu zimenezozo ndikuuzirani tu chifukwa enafe sinapange risk pachabetu anatengapo risk anthu a chipani a dpp tinkaweta azipani zonse amayenda bwinobwino kumwera kuno nde pamene analamulirira iwo ayamba ankhanza afuna aphe anthu amenye anthu azipanga chani zimene akukambirana nde inuyo ngati simupangapo kanthu ndiye muziwe kuti izi ine wa lahiri ktv ndifuna ndikuyankheni kuti anyamata azikwanje nonse mumangidwa ndipo mukakhala ku ndende chifukwa mumatumidwa ndi akuluakulu aku malawi congress party and musanyoze peter wa mutharika kapena chipani cha dpp kuti chifuna chimange nduna kapena chifuna chimange anthu onse amene mukasokoneza bomamo ayi muzimangise nokha chifukwa munkatumidwa ndi akuluakulu a mcp kumaziwa kuti mukuchitanu ndi tchimo mukuzi- mukumadziwa kunena kuti boma limasinthidwa ndiye lero musayide dpp chifukwa choti yawina and kusakasaka zigawenga zomwe mu- mu- munkayenda ndi zikwanje kumatema anthu dpp ifuna ikirine anyamata onse azikwanje onse amene aba ndalama za boma akakhale ku ndende chifukwa ndi anthu inu olakwa ochimwa munkaononga dziko lathu lino la malawi osati dpp ndi yachabayi musadandaule musalire ndipo akutolani Dpp itola nyasi zonse za ku Malawi Congress Party zimene zinkayenda ndi zikwanje m'misewumu. Pakadali pano dpp ifuna isese onse oyipa, onse agwira ntchito monunkha, onse awononga chuma cha dziko lino la Malawi, zigawenga zonse. Dpp ikufuna ichose ku zigawenga. Anyamata inu azikwanje, mukanati muzigwira ntchito yabwino dpp sinakakusakani koma akukusaka chifukwa mumagwira ntchito yonunkha ntchito yoyipa ndipo mumangidwa ndipo inu mukuyenera kuti mumangidwedi anyamata oyipa inu